bamananw ka kuma la ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye bi alihamudulila n bɛ an ka député fɛ yan karata député ne yɛrɛ ka député n'o y'an ka mamadu tunkara ye bamananw ka kuma de don komi n tun y'a fɔ aw ɲɛna ko ni ala sɔnna ni n sera mali kɔnɔ ɲininkali saba bɛ n bolo k'a lase an ka député ma ne ni aw ni ala sɔnna ma an bɛ jɛ k'a lamɛn ɲininkali fɔlɔ in na n'o bɛ tali kɛ karata silakow karata jikow karata kow bɛ cogo min donc komi n yɛrɛ y'a ka baara dɔw ye mais faut que n ka na a ɲininka ka fila fila lase aw bɛɛ lajɛlen ma donc ne n'aw an bɛ jɛ ka Mamadu lamɛn quoi kosɛbɛ Tunkara n ka député an b'a fɛ k'e ɲininka karata silako a jiko i n'a fɔ i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama cogo min na ka fila fila fɔ n balimaw ye kosɛbɛ merci
ala ka ɲaga d'an ma ala ka jamana basigi parce que o de ka gɛlɛn ni sirako yɛrɛ ye fɔlɔ parce que n'i y'a ye i bɛ hami sirako la a y'a sɔrɔ jamana de b'i bolo donc n b'i fo i ka déplacement la ka se n fɛ yan i komi n y'a fɔ cogo min na jamana tagabolo de b'a la tagabolo minnu bɛ yen ni olu ka gɛlɛn o ye jamana yɛrɛ ka gouvernement kura sɔrɔ fɔlɔ ka jamana kura yɛrɛ bila sen kan parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ transition de kɔnɔ donc ni transition dun bɛ yen baara caman bɛ yen a bɛ jɔ i b'a dɔn n bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn parce que député sigi min kɛra sisan aw bɛɛ de tun farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka kɛ cɛ kelen muso kelen karata n'i y'a mɔgɔ sigi kɛmɛ o kɛmɛ bi seegin ni kɔ ɲɔgɔn wulila k'u ka danaya d'an kan bon ni ala dun y'a kɛ o députéya sabatira an bɛ aw fo hali n'a sɔrɔ députéya in ma tɛmɛ kalo saba kan i ye fɛn min boliboli kɛ san duuru projet ɲinili kama san duuru hɛrɛ kama n'o danna kalo saba ma an bɛ ala fo n'o ye k'ala waleɲuman dɔn an tun ka laɲini tun ye min ye ko ni san duuru in min bɛ nalen projet minnu tun kan ka baara an fɛ komi i yɛrɛ da sera a ma cogo min na karata sirako b'o la parce que an ye projet dɔ de labɛn mandat passé o projet in an ka parti président n'o ye bokari tereta ye ale tun ye ministre ye min bɛ développement rural kunna n tun wulila ka s'a ma a bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na karata bɛ bɔ nɔgɔ la o kɔnɔna la a y'a ka direction dɔ bɛ yen ko adrs a y'u wele k'a f'u ye u ni n ka ɲɔgɔn ye hakilina minnu bɛ n na sirakow ni jikow ni falaw aménageli ani musow ka jardin ani ko wɛrɛ minnu bɛ n fɛ ka kɛ karata n ka hakilina f'u ye u b'a jateminɛ a baaraw kan ka kɛ cogo min na ɔ an ye o boliboliw kɛ an wulila ka se karata sefeto dugu bɛɛ ye ciden bila ka na ayiwa u ye hakilinaw fɔ ɲɔgɔn ye k'an bɛnna kelen ma u ye délégation bila ka taa dugu bɛɛ dugu tɛ karata ko o sirako t'a kɔnɔ a ye étude de kɛra fɔlɔ étude ye mun ye ka baara o baara ni gouvernement b'a kɛ a kalan de bɛ kɛ fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ nin dugu la ka taa nin dugu la kɔ minnu b'a sira la a sira kan ka dilan cogo di nɛgɛ joli bɛ don a la gravier joli bɛ k'a la ciment joli bɛ taga a la cɛncɛn joli bɛ taga a la bon o de bɛ dilan karata dugu o dugu ni kɔ bɛ yen u y'a bɛɛ jateminɛ a bɛɛ jateminɛ ka ban o bannen jardin fɛn fɛn kan ka dilan musow ka jardin pour que musow bɛ se ka jaba sɔrɔ aw b'a dɔn karata musow courage b'u la ka baara kɛ mais ni baarakɛyɔrɔ ɲɛnama ma dilan ka d'i ma a ka gɛlɛn i tɛ se ka baara jɔlen kɛ donc o de kosɔn an y'a ɲini karata musow fɛ vraiment ko n'an ye jardin ɲini ka d'u ma u bɛ se k'an dɛmɛ jaba sɛnɛ ni fɛnw la wa kosɛbɛ bon an b'u dɔn hɔrɔnya min b'u la u ko ni jardin kɔni dilanna ka d'u ma olu bɛ jaba sɛnɛ an bɛ min wele ko karata jaba donc o de kosɔn an y'o o jardin fana dilanna hectare fila fila dugu o dugu nka sefeto ta kɛra hectare naani ka da dugu bonya kan bon fara bɛ dugu o dugu la karata dugu kelen tɛ yen ko fara bɛ yen o ma ta hectare hakɛ dɔ suma min na o bɛ ta malo sɛnɛ bɛ kɛ yen pour que an fana bɛ se ka malo sɔrɔ cogo min na o kɔfɛ jiko bɛ karata dugu bɛɛ dɔ ta ka fisa dɔ ta ye mais projet min labɛnna forage château de bɛ kɛ dugu bɛɛ o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan o kalan kɛlen o bɛnna miliyari bi saba ani miliyari saba ma dɔ bɛ miliyari saba sanfɛ o papier de labɛnna ka sefeto bɛɛ wele karata bɛɛ wele karata bɛɛ welela ka taa sefeto ka taa fɔ bon aw ka dugu nin baara de bɛ kɛ yen nin baara de bɛ kɛ yen aw fana fɛ yen nin baara de bɛ kɛ yen o baara bɛ kɛ yen dugutigi bɛɛ y'i ka représentant bila ka na mɔgɔ fila fila an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sefeto a don kayi gouverneur bɛ yen kita commandant ba bɛ yen adrs direction mɔgɔw bɛ yen ministère du développement rural mɔgɔw bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yen mɛriw bɛɛ bɛ yen donc o projet ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ bon an ka mɔgɔw taara terrain kan u ye baara minnu yiri aw ye baara min yiri u fɛ ko k'o kɛ o baaraw ye ninnu de ye bon an bɛnna min kan an bɛ n'o kalan aw ye u y'olu kalan k'o cogoya fɔ bɛɛ kɛra o kan bɛɛ y'i tɛgɛrɛ fɔ alihamudulilayi o papier de bilalen bɛ yen sisan peree minisiri min tun bɛ ko busise ne tun bɛnna min kan a tun ko denele fɛn tɛ ko ka bɔ ki ka taa kulu to jago tɛ kaba a bɛ fɛ ka kɛ bu dɔrɔn ye ayiwa ala y'a ka ko ye fu tɛ bilen jɔn de bɛ na pere minisiri kura la' ka fɛɛrɛ k'o dɔn ni olu nana an bɛ wuli ni papiye kelen ye parce que wari min donna papiye in na pour que ka se ka projet bɛɛ kalan kɛ miliyɔn kɛmɛ saba kɔ étude min kɛra miliyɔn kɛmɛ saba ni bi wolonwula duuru o de donna la donc sisan kalanko t'a la bilen papiye kɔni labɛnnen don ka bila a bɛ adrs mɔgɔw bolo a bɛ ministère de développement rural la donc o papiye o de bɛ ta ka ɲɛsin banque ma gouvernement fɛ gouvernement de b'a ta ka ɲɛsin banque ma pour que u ka se k'an dɛmɛ ka kaarta ladilan donc banque mɔgɔw o kɔni a b'u bolo yen sisan u bɛna min t'a kɔnɔ t'o dɔn mais premier ministre min tɛmɛna bugu sise ale ko ko n k'a ɲɛfɔ ibk ye ale b'a fɛ an ka miliyari naani ɲɔgɔn baara t'a kɔnɔ o miliyari naani donc o de bɛnna ko n ka o projet u bɛ se k'o ta yɔrɔ min kan sira kan ko ka bɔ sefeto ka taa dalibera ka bɔ sefeto ka na keɲerife vraiment ko k'o ta o de taara o financement kira jɔn fɛ bugu sise o bɛ bɔ projet in nɔ la miliyari bi saba ni saba de tun don sisan ni miliyari naani bɔr'a la a tɔ bɛ to miliyari mugan ni kɔnɔntɔn maintenant ni wari wɛrɛ tun sɔrɔla ɔ n bɛ yɔrɔ wɛrɛ yira u la min kan ka kɛ ni dɔ wɛrɛ sɔrɔla o kɔfɛ n bɛ dɔ wɛrɛ yira u la min kan ka kɛ fo ka taa baara in bɛɛ ban o de tun bɛ sen na mais kɔmi ala y'a kɛ coup d'état nana kɛ an bɛ transition de kɔnɔ transition tɛ se ka foyi kɛ an ka mandat depiteya mandat san duuru o bɛnna kalo saba ma o depiteya jɔra f'an ka wuli tuguni ka campagne kura de kɛ pour que an bɛ se ka wuli ni projet ye cogo min k'a défendre ala barika la dugu tɛ yen mhm. ko ɲina kɛra min kɔ dɛ mhm. dugu bonya n'a dɔgɔya mhm. a sira ko bɛɛ tara kelen kelen parce que dugu dɔ ma wote ne ka dugu dɔ to yen dɔw kɔni ka jama bɛ se ka caya ni dɔ ta ye mais k'a fɔ hɔrɔnya kɔnɔ ko dugu dɔ bɛ kaarta bi ko o ko isabɛli ko ma ko o tɛ an fɛ hali n'o bɛ yen an tɛ pan o dugu kunna dugu bɛɛ y'an ta ye donc forage baara dɔw daminɛla forage senna dugu dɔw la bon forage dɔw fana ka kan ka sen waati ninnu na o dɔw bɛ kɛ transition in kɔnɔ parce que banque mondiale mɔgɔw ye a yira gouvernement la k'a fɔ an bɛna a lajɛ an bɛ se ka min ta projet in na an kɔni tɛ se ka miliyari bi saba bɛɛ ta mais miliyari an bɛ se ka hakɛ min t'a kɔnɔ an b'o lajɛ ɔ papier b'olu ka niveau la maintenant n'u ye hakɛ min fɔ k'u bɛ se k'o ta kɔnɔ miliyari kelen don wa miliyari duuru don wa miliyari mugan don wa u bɛ se ka min ta kɔnɔ n'u y'o fɔ ɔ ne b'o sira jira u la k'a fɔ bon a y'o ta nin sira kan a y'o ta nin yɔrɔ in kan donc n'o taara o bɛ dɔ bɔ a la maintenant gouvernement kura min bɛ na an b'a tɔ ta ka ɲɛsin olu fana ma olu bɛ se ka min k'a kɔnɔ olu k'a kɔnɔ donc an tun b'a fɛ ka san duuru in baara kɛ ten de mais ala nana ni kow ye ko kow ɲɔngirila nin cogo la bon ni kow ɲɔngirila an b'an jigi kɛ ala ye toujours gouvernement kura min kɔni bɛ na a bɛna kɛ cogo o cogo an kɔni y'a ɲini ala fɛ a ka kɛ fanga ye fanga min ni ne yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ kosɛbɛ bon a mana kɛ cogo o cogo ne kɔni tɛ sɔn ka taa n don fanga la fanga min tɛ se ka hɛrɛ di an ma parce que n'o kɛra ne bɛ n ka sara sɔrɔ mais est ce que karataka minnu ye danaya da n kan est ce que ne bɛna se ka ko k'u ye wa donc fo n k'a lajɛ hakili sigilenya la ayiwa n ka parti n'o ye wulikajɔ kɛ n'an gagnera o ye si binnen a tuma minan kɔnɔ o ye n ka laɲini sabatilen ye n'o ma kɛ ni parti wɛrɛ min bɛ gagner n bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ n'olu ka se ka taa sira kelen fɛ pour que n ka laɲini ka sabati donc o ko de bɛ yen sisan donc ni ala sɔnna ayiwa ni an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ ɲa parce que karata bɔcogo wɛrɛ t'a la n'an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ o de kosɔn élection tɛmɛnen karata bɛɛ wulila surtout minnu bɛ tunga fɛ n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka groupe créer ko groupe soutien mohamed tounkara u bɛ bɔ u bɛ espagne ni faransi ni gabɔn ni itali ni diɲɛ yɛrɛ jamana bɛɛ kan ameriki u bɛ fan bɛɛ u b'u to yen de k'u ka mɔgɔw wajibiya k'u ka mɔgɔw jagoya dɔw yɛrɛ bɛ nafolo bila ka taa d'u ka dugu la k'u ka wote ne ye ne diyanye ko tɛ dɛ parce que n'u wotera ne ye n bɛ wuli ka jɔ min na pour que karata bɛ se ka bɔ nɔgɔ la pour que o ka se ka kɛ donc o la karatakaw n b'u fo k'u ka hɔrɔnya segin u ma mais ayiwa baara kɔni danna sira la tan de kalo saba foyi tun ma daminɛ an ma tila bureau yɛrɛ sigili la assemblée kɔnɔ coup d'Etat kɛra a y'a ye assemblée président assemblée min tun kan ka sigi ɔ IBK yɛrɛ taara don a la cogo dɔw la k'a ɲagami ɲagami ka na ni tiɲɛni ye bon n tun kan ka fɛn fɛn fɔ IBK ye jɛɲɔgɔnya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ n ka d'a ye dɛ mais maa t'a ye ma- mɔgɔ tɛ yen bi RPM kɔnɔ ou bien parti kɔnɔ min bɛ se ka IBK kɛlɛ ka tɛmɛ ne kan o tɛ yen siɲɛ joli joli an bɛ mankan wuli a ka biro kɔnɔ fo a b'a fɔ k'u ka ko gardiw ka n labɔ kɛnɛma ko hali ni n bɔra kɛnɛma n bɛ min f'i ye n b'a f'i ye a bɛɛ kun tun ye mun ye parce que n b'a dɔn a bɛ sira min kan n'a tagara o sira kan a bɛ na ni tiɲɛni ye donc an tun bɛ ka siran min ɲɛ o de nana donc ni o tɛmɛna ka ban kojugu dan ye kɛli ye n'a kɛra ka ban an b'o bila an kɔ an bɛ kura ɲɛɲini kura min kan ka ɲɛɲini sisan donc o ye président kura min bɛ nalen kosɛbɛ ɔ n'ala y'o k'an ka mɔgɔ ye a fɔra a taara o de ka laɲini y'o ye a ka kɛ n ka parti mɔgɔ ye ɔ n'a ma kɛ o ye n'a kɛra dɔ wɛrɛ min ye bɛɛ ko bɛ kɛ n'olu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ inchallah pour que an bɛ se ka jɛ ka an ka projet nin ta kosɛbɛ ka a don ba la cogo min na parce que projet nin dala cogo min na vraiment n tɛ se ka kuma bila ni n ma an ka parti président fo Baka Tereta ale de y'a ale de ye n taara se ale de ma ale de ye a ko bɛɛ lajɛlen ta a ka ministère so ka miliyɔn kɛmɛ saba ni kɔ ta ka don a la tɛ ko deni ye dɛ donc vraiment dugu tɛ Karta k'i b'a fɔ ko a projet mɔgɔw ma s'i ma yen u sera yɔrɔ bɛɛ donc ni projet kɛra ka ban a tɔ tora sisan ka financierw ɲini minnu b'an dɛmɛ ka financement kɛ n'o sɔrɔla n'ala sɔnna an bɛ min ɲini o bɛ sɔrɔ vraiment kuma kuncɛ kuma la n kɔni bɛ se ka min f'i ye sira ko ni fara ko ni ji ko ani musow ka jardinw ani hali ko wɛrɛw kan ayiwa min bɛ se ka fɔ joona joona o ye nin ye vraiment ni ko kɔni mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ nɔgɔya ni fanga tun ma bin n kɔni tun b'a dɔn ni Bubu Sise tun ye min fɔ ɲɔgɔn ye baaraw tun bɛ k'a tun ka d'an ye cogo min na mais komi fanga binna donc ɔ ko n'i fa sara i b'a kɛ cogo di a ma sa dɛ n'a sara i bɛ cogoya wɛrɛ ɲini o donc an bɛ ka cogoya wɛrɛ de ɲini sisan kosɛbɛ kosɛbɛ donc ko ka to an ka du kɔnɔ fanga ka to du kɔnɔ ni o ye rpm ye fanga ka to rpm bolo o de ka di n ye inshallah mais an kɔni bɛ tagabolo min ni ɲɛ b'a la a tagabolo ka ɲi ɔ ni ala nana n'a ka naw ye n'a ma kɛ ten fana n'a kɛra min ye a kɔni n tɛ sɔn ka taa yɔrɔ la n tɛ hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka ɲɛsin Karta ma inshallah parce que Maa tɛ se ka don ko la dɔrɔn k'e ka t'i ka sara ta dɔrɔn ka bila i kun bon i nɔfɛ mɔgɔw e wulila bi alihamudulilayi i nana n fo ka n waleɲuman dɔn ka montre kura yɛrɛ sama n ma ɛ mun y'o kɛ i ka Karta kanu n'o tɛ député ka ca yan o i ma se olu ma yen i sera ne de ma ko donc ko aw ɲɛjɔ yɔrɔ ye ne de ye bon ne fana jigi ye n ka parti de ye Kosɛbɛ. ne fana jigi ye président kura min bɛna sigi kosɛbɛ donc an ka jɛ ka di ala ma Amin. politiki ye fɛn dɔ ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ ten N'Ala mais n sigilen bɛ ka jate minɛ inshallah ɔ ni an ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira min fɛ n bɛ don o sira fɛ Inshallah. pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ N y'a faamu. parce que n bɛ n bɛ deli k'o de fɔ n ko mɔgɔ si dakan tɛ gɛlɛya ye ayi k'a fɔ ko nin kabila dala gɛlɛya de kama o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye n'i y'i yɛrɛ kɛ min ye i bɛ k'o de ye ni ala sɔnna n'a ye min ta ka ɲɛsin aw ka yɔrɔ ma a bɛ k'o de dɔw bɛ taa tunga fɛ olu bɛ taa wari ɲini dɔw bɛ so olu bɛ sɛnɛ la dɔw bɛ bagan mara la dɔw fana ka don politigi la dɔw fana ka tɛmɛ sira dɔ fɛ c'est-à-dire fo an fana k'a dɔn de k'a fɔ ko mɔgɔ tɔw bɔra nɔgɔ la cogo min na dɛ ala ala ma jigin k'o kɛ u yɛrɛ de hakili sɔrɔ donc an fana bɛ tɛmɛ o sira de fɛ pour que an ka karita fana ka bɔ tan sinon an bɛ gɛlɛya sɔrɔ karita ne delila ka taa karita ka tagama n sen na ka bɔ togoto ka taa siramisɛn a kɛra samiya fɛ aa para o kɛra gɛlɛya min kɔrɔ ne de b'o dɔn o de kosɔn ne ko ko ne tɛ sa ala kana saya se ma ni fana ma karita bɔ nin cogo la ala ka nɔgɔya ala ka nɔgɔya n'i sen dara bɔgɔ la bɔgɔ min bɛ nɔrɔ i sen na samiya fɛ walayi tuma dɔ a bɛna kilo tilancɛ bɔ bɔgɔ ni samara min bɛ min bɛ wuli donc an ye tile fila ni dɔɔni de kɛ an bɛ sira kan donc ne y'o ɲini ala fɛ ni ala dun y'o latigɛ k'a fɔ ko ne kɛra ɲɛmɔgɔ ye ne kan ka ɲɛsin o ko de ma n'a diyara la o baaraw de bɛ senna sisan Inshallah. sefeto kɔni ta n'i y'a ye an girinna ka ɲɛsin yen ma an b'a fɛ sefeto ka kɛ sɛrɛkili de ye bon dugu nin fana tɛ se ka kɛ sɛrɛkili ye k'a to wula kɔnɔ tan sira tɛ fan si ka taga yen e bɛ t'o fɔ jɔn ɲɛna k'o ka k'i ka o yɔrɔ ka kɛ sɛrɛkili ye k'olu b'o faamuya sira yɛrɛ tɛ yen foyi tɛ yen ko min bɛ se k'a to ko mɔgɔ bɛ danaya da nin yɔrɔ kan k'o ka kɛ sɛrɛkili ye i bɛ don tu kɔnɔ ka taa dɔrɔn de i mana taa bɛn yɔrɔ dugu ma yɔrɔ min na o y'i selen dugu kɔnɔ o tɛ ko ye o o de kosɔn a ko fo sefeto sira in ka dilan fɔlɔ de ka bɔ gudɔrɔn na ka na sefeto ka bɔ sefeto ka taa kefe o n'an tilal'o la darumɛ pɔn kɔni alihamudulila yanni u ye layiru min d'an ma kalo kura kɔfɛ k'u bɛ tila a la ni baara bɛ sen na o tun ye kɔ ye kɔ ye a bɛ mɔgɔ dun san o san a bɛ mɔgɔ min dun ne t'a hakɛ dɔn mais ala barika la o baara bɛna ban ala ni IBK sababuya o baara bɛna ban ko ko mois d'avril u ye min fɔ an ye ala ka kɛ o kɔfɛ ka sira dilan ka bɔ yen ka taa o bɛ senna sisan ɔ n'an sera k'o bɛɛ kɛ ka ban ɔ sira kura minnu kan ka dilan an b'o ɲɛf'u ye pour que karita bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na ɔ sefeto bi alihamudulilayi an se ye ko minnu ye karita kɔnɔ an y'olu kɛ an se ye ɲɔsi mansin min ye ka di duguw la an y'olu di donc n yɛrɛ ni ala sɔnna ma yanni kalo fila cɛ n kan ka taa jemukuraba komini kɔnɔ n ma se ka ɲɔsi mansin di dugu minnu ma ala ka se k'a nɔgɔya n ye u ka hɔrɔnya kɔnɔ n ka taa ɲɔsi mansin di dugu ninnu ma n ka se ka wuli lampadaire bɛ dugu dɔw la n'i sera karita dugu dɔw la bi i komi eh, eh, getala i komi eh, farena i komi jugu on appelle comment Karega a dugu ka ca an ye lampadaire don o dugu ninnu bɛɛ la su mana ko fɔlɔ tun bɛ taa ɲama de cɛ ka na kɛ tasuma la ka tulonkɛ kɛ mais sisan poto kuran poto de turulen bɛ yen sufɛ a lumière bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon o kɛra dugu bɛɛ la fo Gemukuraba commune n ma se ka fɛn kɛ yen a ka di n ye yanni kalo fila saba cɛ n ka se ka don yen fana ka taa olu fana ka kuran potow d'u ma pour que u fana ka da kɛnɛw bɛ se ka lumière sɔrɔ sufɛ cogo min na pour que denmisɛnw bɛ se ka nisɔndiya nisɔndiya et puis u kana taa tasuma ɲini ɲama ɲini kungo kɔnɔ tuguni ka na kɛ tasuma la donc vraiment u ka ɲɔsi mansinw bɛ d'u ma u ka safinɛ dilan minɛnw bɛ d'u ma safinɛ minɛn minɛn dilan kɔni an y'o di dugu dugu caman ma déjà bon o kɔni ye an ka laɲiniw ye se dɔɔni min b'an yɛrɛ ye an b'o kɛ mais min se tɛ an ye fo se bɛ gouvernement bolo donc an bɛ gouvernement boli boli gouvernement nɔfɛ pour que u ka se k'o projet labɛn ka di an ma cogo min na donc mais min kɔni tun ye faamako gɛlɛya ye n'o tun bɛ Karata kan Ala barika la an kɔni ye wulikajɔ kɛ faama jugu fɛn fɛn tun bɛ an fɛ Karata an ka se k'u bɛɛ bɔ an fɛ yen ka se ka yira u la k'a fɔ anw ka mɔgɔw ma da Ala fɛ ko mɔgɔ dɔ ka wuli ka n'i daga daga sigi anw da la an dakan t'o ye an fana dara de tɔw bɛ ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an fana ka bɔ nɔgɔ la ten de mɔgɔ tɛ bɔ nɔgɔ la ka mɔgɔ dɔ i kan minɛlen to dɔ bolo an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se an kan bɔ faamaw bolo faama ɲumanw ka na an ka yɔrɔ la mais min ye faama jugu ye n kɔni n'olu si man di ala barika la mais fɛn fɛn tɔgɔ ye k'i bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ mali taabolo ɲuman kɔnɔ n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni sera ka wulikajɔ minnu kɛ fɔlɔ o ye nin ye wa n'ala sɔnna fanga kura min bɛ sigi an n'o fana bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah parce que an bɛ taabolo min na a bɛ se ka fɔ aw ɲɛna tan mais inshallah n bɛ don sira sira fɛ aw ka hɛrɛ bɛ sira min fɛ Karata ka hɛrɛ bɛ sira min fɛ ou bien kita yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ sira min fɛ n bɛ don o de fɛ merci voilà ok bon ɲininkali kɔnɔ il y a message fila saba ɲɔgɔn de bɛ n bolo i ka kelen jaabi ka ban filanan ye i n'a fɔ binkanli min bɛ kɛ Karata sira fɛ i b'o kalama a 2018 ka ne to yan binkanni kɛra siɲɛ saba kalo kelen kɔnɔ i n'a fɔ ka taa an ka bɔrɛ bɔrɛ mɔbilitigiw minnu bɛ taa karitigiw u bɛ taa sira barrer u ɲɛ u ka wari minɛ u la ɲininka ko fɔlɔ y'o ye filanan y'o ye n bɛ dɔ kalama o ko la bon ala barika la an yɛrɛ bɛ se ka ala fo k'ala waleɲuman dɔn parce que mali yɔrɔ si tɛ yen bi ko basigilen don k'a daminɛ kayi fo kidali an bɛ ɲagaminen don bandiw bɛ fan bɛɛ jihadisiw bɛ fan bɛɛ o kɔni o tɛ yɔrɔ kelen ko ye ni bingali kɛra yɔrɔ min na an bɛ wuli ka se faamaw ma c'est à dire que mali faama yɛrɛ de ka dɔgɔ faama min bɛ mali kɔnɔ n'o kan ka mali sécurité kɛ o de ka dɔgɔ o de kosɔn transition mɔgɔ ninnu ko ko fo ko faama ba mugan ni duuru ka ta tuguni kura ye kura ye bon n'o bɛɛ tara olu tun bɛ sara de o sara bɛ bolo jamana sɔrɔ ka dɔgɔ c'est que ala y'an ala- ala ye jamanaba de kalifa mali la dugukolo belebele mali dugukolo ka bon faransi sigiyɔrɔma saba de bɛ bɔ mali la Allahu akbar. faransi bɛɛ n'i ye faransi bɛɛ ta k'a bɛɛ bila tombouctou kɔnɔ tombouctou ka bon ni faransi bɛɛ ye Allahu akbar. mais faransi ye mɔgɔ miliyɔn bi wolonwula ni kɔ de ye fo miliyɔn bi seegin anw ye mɔgɔ miliyɔn an tɛ mugan bɔ dugukolo ka bon mɔgɔ t'a la mɔgɔ dɔɔni min b'a la olu yɛrɛ n'i ye surasi yɛrɛ ta a tɛ kɛmɛ o kɛmɛ ko ka fila ta a t'o bɔ donc surasi ka dɔgɔ surasi hakɛ min bɛ yen bi o bɛɛ ɲɛsinnen bɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ ni moti kɛlɛ de ma bon yanfɛla ninnu fo ka taa ɲinan kɛ yanfɛla ninnu kɔ o de kosɔn donsow yɛrɛ bɛ k'an dɛmɛ yɔrɔ caman donc binkanni kɔni a a bɛ ka kɛ mali yɔrɔ bɛɛ komi e ye karataka ye e bɛ karata ta de dɔn n'o tɛ yɔrɔ bɛɛ de ye nin ye bi dugu tɛ jɛ ka su ko n'i m'a mɛn k'a fɔ u ye mɔgɔ hakɛ de faga nin yɔrɔ la yanni kɛ ka nin yɔrɔ ye mais aw ta ayiwa an b'a ɲini ala fɛ vraiment gouvernement ka se ka wuli ka jɔ kɛ u ka dɔ fara surasi hakɛ kan u ka dɔ fara gendarme hakɛ kan min b'a to vraiment an bɛ se ka ka bɔ kita

n'o sɔrɔla aw fana bɛ lafiya o sen fɛ député kɔni se si tɛ député ye k'a fɔ k'i bɛ se k'i dama surasi dilan ka t'o bila yɔrɔ la ayi e b'i jigi da gouvernement de ka surasi kan mais ni gouvernement ka surasiw ko k'u tɛ labɔli kɛ ayiwa nin ko sugu de bɛ na dɛ merci voilà bon ɲininkali sabanan bɛ tali kɛ i n'a fɔ an fɛ kɛnɛyaso n'o dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔso bɛ yen c'est vrai mais dɔgɔtɔrɔso min bɛ gɔfɛrɛnama ta don wa karata tungarankɛw ta don wa dɔgɔtɔrɔso caman bɛ yen minnu ye tungarankɛw ta ye dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ sefeto komi mali la a bɛ kɛ ten de u bɛ arrondissement jateminɛ ka taa dɔgɔtɔrɔsoba dɔ kɛ yen dugu dugu b'o kɛrɛfɛ pour que olu bɛɛ ka furakɛli ka kɛ yen

Vraiment dɔgɔtɔrɔso ko in a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn fo dɔgɔtɔrɔ ɲumanw yɛrɛ de ka sɔrɔ bon o dɔgɔtɔrɔ ɲuman k'a fɔ ko o bɛɛ bɛ Mali bolo o tɛ mais mɔgɔ dan ye se ye an fana se ye min ye ka wulikajɔ kɛ pour que nin ko caman bɛ se ka nɔgɔya n'an bɛ Kaarta ka den dɛmɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Kaarta an kɔni b'a kuma fɔ ten dɔrɔn n'o tɛ an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ yen mais n'ala sɔnna an bɛ jɛ k'a di ala ma tunkarankɛw k'u fo dɛ ka tunkarankɛw fo lafiya caman b'an kan bi min yɛrɛ ye Mali ɲɛ kɔni ko gɛlɛya dɔgɔtɔrɔso ko bɛɛ ko fo dɔ ka kɛ n ka dugu la sinon n'i y'a kɛ sisan ko komini kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔso kelen ka kɛ yen o dɔgɔtɔrɔ sɔrɔli ka nɔgɔ bɛɛ ko fo dɔ ka kɛ n ka village la o ko bɛɛ ye faso kanu de ye ɛ mɔgɔ b'a ka faso kanu ka dɔgɔtɔrɔso kɛ a ka yɔrɔ la e bɛ se ka taa a fɔ k'a bɛ ka min kɛ k'a man ɲi ayi surtout kɛnɛya man nɔgɔn donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la mais k'a f'u ye hali bi dɔgɔtɔrɔ formelen ɲuman yɛrɛ ka dɔgɔ Mali la e bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ sisan k'a ban mais ka dɔgɔtɔrɔ ɲuman sɔrɔ ka n'a bila a kɔnɔ ka gɛlɛn ko wɛrɛ
Okay, bon, ɲininkali bɛ yen dɛ, a tun man ca, n bɛ sɔn k'i sɛgɛn dɔɔni, ok, ɛɛ ɲininkali dɔ bɛ tali kɛ i n'a fɔ i n'a fɔ jiko gɛlɛya, Kaarta kɔnɔ, dugu dɔ ka jiko ka nɔgɔ ni dɔ ta ye, unhun. mais ji filɛ dɔw fɛ dɔw yɛrɛ château bɛ dɔw ka yɔrɔ la mais u tɛ ji sɔrɔ n m'a fɔ i ye i nɔ ye mais n b'a fɛ k'i ɲininka n'a sɔrɔ i bɛ ni dalu b'o la ou bien ni sababu ni ko minnu bɛ yen quoi i n'a fɔ fɛn minnu bɛ yen duguma bon d'abord nin bɛɛ tɛ parce que ɛɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ fo nin bɛɛ tɛ parce que député b'an ka dugu fɛ wa wala a tɛ ninnu si tɛ député ka baara ye o sariya yɛrɛ yɛrɛ la jamana ka sigi bolo kan député bɛ loi voter ka gouvernement ka baaraw kɔlɔsi gouvernement ka baara jumɛn ye wari dira sisan ko ka baara dɔ kɛ a wari kɛr'a ye wa a ma k'a ye wa anw de kan ka wuli k'o ɲɛɲini kosɛbɛ k'o dɔn N'o tɛ ka ji di dugu ma ka kuran di dugu ma ka nin di ka nin di ka nin di ka sira di nin si tɛ député ka baara ye mais député de bɛ a yɔrɔw jateminɛ ko dugu dɔlen ko nɔgɔɲinina bɛ dɔlen den bɔ a fɛ siranatigɛla bɛ dɔlen den bɔ voilà parce que e bɛ yɔrɔ dɔ kunna i b'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ in na hali n'i ka baara tɛ donc i b'o baaraw de i b'o o gɛlɛyaw de ta ka t'o ɲɛfɔ gouvernement ye pour que u k'u hakili t'o la bon waribɔla ye gouvernement de ye e ye ciden de ye e dan ye ci ye maintenant min kan ka wari bɔ donc ni ale ma wari bɔ e ka wuli ka jɔ o nɔ tɛ ye o parce que e bɛ ne ci sisan ko ne ka taa ci fɔ ko ka dɔrɔmɛ tan d'i ma ne taara fɔ ko ka dɔrɔmɛ tan di mais min kan ka dɔrɔmɛ tan in di ɛ o ko wari t'ale kun est ce que ne ma n ka ci kɛ wa foyi tɛ cilasela ma ci lase kɔ ne ye ci lase
maintenant wari bɔbaga o tɛ ne ye parce que dɔw hakili la ko wari yɛrɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di député ma ko ka nin kɛ député dan y'a ka sara ye diɲɛ kɔnɔ i bɛ sara min na i dan y'o ye dɔrɔmɛ kelen tɛ di député ma ko nin kɛ mais député yɛrɛ de b'a dɔn ne ka parti de bɛ fanga la ou bien ne diyaɲɛmɔgɔ bɛ fanga la ou bien hali ni n ka mɔgɔ tɛ n bɛ wuli ka don a kan ka taa makasi a ye a ka dɛmɛ n kunko la parce que mɔgɔ minnu y'i ta olu ka hɔrɔnya kama i kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'o kɛ mais n'a ma kɛ population t'a dɔn parce que olu t'a dɔn e ye min kɛ olu ɲɛ bɛ min na dɔrɔn n'a kɛra député ye baara kɛ mais n'a ma kɛ a ma baara kɛ ka sɔrɔ i kan ka min kɛ i y'o de kɛ n'o ye ci dili ye o de kosɔn i y'a ye sisan projet dɔw ye jiw di ka taa dugu caman gouvernement ka projet don u bɛ ka château bɛna dilan ka taa dugu bɛɛ i komi n y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ cogo min na dugu tɛ yen ni ji tɛ di yen sisan sisan dugu caman bɛ yen château dira yɔrɔ minnu ma ka ban ka fa mais dugu dugu ka jiko ka gɛlɛn ni ɲɔgɔn ye dɛ c'est comme sisan aw ka commune kɔnɔ n'i ye gemukuraba ta bi jiko gɛlɛya dan don mais mansintigiw gouvernement ye mansintigiw bila ka taa yen siɲɛ saba ji ma sɔrɔ mais kɔsa in na an taara ji sɔrɔ fɔ yɔrɔ dɔ la u ka bugudani dɔ bɛ sira yɔrɔ dɔ la yen ji sɔrɔla yen yen de bɛ sen ka pɔnpe don o la ka château don o la ka tiyo da dugu jukɔrɔ ka dugu sen ka tiyo d'a kɔnɔ k'a datugu fo ka taa n'a ye fɔ gemukuraba dugu kɔnɔ ka taa kɛ worobinɛ k'a sama sama ka t'u ka yɔrɔ dɔw la ka kɛ worobinɛlama ye mais yɔrɔ o tɛ batara wari ye tiyo bɛ da fɔ buguda sira la ka na o tiyo kelen kelen o ye wari de ye o ye miliyɔn caman ye dɛ o de bɛ sen na ala barika la k'a fɔ ko ɲinan kɔni bɛ ban ka sɔrɔ ji o ma kɛ n ma da a la parce que alimanw ka projet gouvernement ka projet alimanw de bɛ na la k'u b'a fɛ ka mali gouvernement dɛmɛ mali gouvernement ye yɔrɔ min ni yɔrɔ min yira u la moti ni yɔrɔ wɛrɛw mais u nana ye moti jihadistes bɛ k'u ka mɔgɔw tɔɔrɔ u nana ko k'a bɔ Moti ne taara fɔ a ye ko bon a ye a ye projet bɔ Moti a ka na n'a ye Kita cercle kɔnɔ donc n'a sera Kita cercle kɔnɔ donc ne b'a sama ka taa n'a ye n ka yɔrɔw la n yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na o de kosɔn o dɔ de selen filɛ nin ye Gemukuraba ni a ko an k'a sɔrɔ sinon u ye dɔ kɛ dugu caman na déjà Kaarta donc mais u ye farena ta sen na u ye dɔ sen lako lu ka dugu tɔgɔ getala a dugu ka ca dɛ dɔ senna yɔrɔ minnu na donc ni ala sɔnna ma an kɔni fɛ sato kan ka se ka se yɔrɔ yɔrɔ sato ka se o bɛɛ lajɛlen Donc mais a ka faamuya dɔrɔn ko ne bɛ na ne bɛ wuli ka jɔ de kɛ a ka se ka kɛ mais bɛɛ ka bɔ a kun na ko kɛmɛ tɛ di député ma ka fɛn dɔ kɛ o ka bɔ bɛɛ kun na o ka c'est à dire que diɲɛ bɛɛ a y'o ɲininkali kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ dɔrɔmɛ tɛ di député ma ko nin kɛ député yɛrɛ ka sira tɛ o ye n'i taara k'i bɛ ministre kɛlɛ o la dɔrɔn o b'a f'i ye e ka baara tɛ o ye i dan ye ka na fɔ

Voilà bon o ɲininkali ɲɛna ɲininkali tɔ ye ne yɛrɛ ka ɲininkali ye question bɛ taa ne yɛrɛ kan député bɛ taa nin donna ka ban comme i n'a fɔ an ka kɛlɛ ye silako kɛnɛyaso jiko i n'a fɔ n fila ka question minnu dama mais député sigida trois mois dɔw nana fɔ n ye ko ne yɛrɛ ne y'a campagne kɛ mamadu yɛrɛ a ye trois millions sara ne mamadu yɛrɛ tun tɛ ne dɔn yɛrɛ parce que mun na a tɛ n dɔn n t'a fɔ n k'a tɛ karimasiw ye mais a tɛ n dɔn personnel la mais caman fɔra mɔgɔ minnu y'a wari sara mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a layidu di n m'o fɔ dɛ mais ko mamadu o de y'an tɔɔrɔ dɔɔni a waati nin a tun sera an kan ko mais sɛgɛ senna kɛ nin kɛra cogo cogo ko mali y'an bɛɛ ka jamana de ni ala sɔnna U y'i tɔgɔ la fana tuguni ko ni donna mali kɔnɔ don o don jinɛinɛ ɲuman ko bɛ n bila ka taa fara la ɛɛ farala ko n t'a fɔ mɔgɔ tɛ kaso kɛ parce que bamanan ka kuma de don tant que ni balonen i bɛ ko bɛɛ ye i b'a bɛɛ mɛn quoi bamanan ka kuma de ko i ma nin mɛn i ma nin ye i bɛ taa kaso la kun min na o kun bɛ k'i ye ten dɔrɔn k'a fɔ karisa man di n ye k'i bila o la o fɛn tɛ wa o sariya de fana bɛ yen A mana kɛ cogo cogo Afrique mana kɛ Afrique ye cogo cogo sariya dɔ bɛ yen, kosɛbɛ, bɛɛ tɛ sariya respect mais mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen olu b'a dɔn, kosɛbɛ, donc Mamadu yɛrɛ bɛ yan n'a sɔrɔ a ye wari di ne ma ko ka campagne kɛ centime ne ni Mamadu yɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ n ye dɛ mais a tɛ n dɔn, ok merci, voilà, bon vraiment n b'a fo kosɛbɛ c'est à dire n'i bɛ ka jama kɔni ka baara kɛ aa vraiment i bɛ hakili kɛ nin bɛɛ ye de parce que minnu tɛ se ka fɛn kɛ olu de bɛ fɛnkɛla dɔgɔya e ka nin tɛ kodennin ye o. mɔgɔ ba kelen bɛ yen n'olu nana olu yɛrɛ ka sira tɛ nin ye yɛrɛ o hakili t'a ye yɛrɛ e bɛ ka nin min kɛ nin ye sa i ka du kɔnɔ ko tɛ i ka dugu kɔnɔ ko tɛ i nana de ko karita bɔn e nalen b'o min ɲɛɲini la nin a bɛ kɛ cogo i ka forfait de bɛ ka tiɲɛ a la i ka temps perdu ka la donc minnu tɛ se k'o kɛ i t'olu jate n'i y'i ta olu fɛ e b'a dabila ni e y'a dabila olu tɛna kɛ o de kosɔn n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i b'o don i kun na ko mɔgɔ bɛɛ tɛ k'i fɛ n'i kɔni ye jama ka baara ta dɔrɔn a bila i kun na dɔrɔn i ni jama ka di en même temps i ni jama ka go parce que ne bɛ n ka baara bila ka jamana ka boliboli kɛ ka taa k'an ka karita bɔ nɔgɔ la a bɔra nɔgɔ fara a ma bɔ nɔgɔ la kan ne kɔni ye hakili ɲuman ta ka ɲɛsin yen ma n ye wulikajɔ dɔw kɛ déjà mais e yɛrɛ min m'a ɲini yɛrɛ ka kɛ a tɛ kelen ye n'i ye ko k'a fɔ ko e b'a fɔ ko e ye trois millions minɛ dɔrɔn ou bien dɔ ye deux millions depla ka ne ta peut-être bi ye ne n'i ka ɲɔgɔn ye siɲɛ filanan ye parce que hakili b'a la siɲɛ dɔ la an taara balontan na karita an ka baro kɔnɔ sisan n nana ye

donc ne fɛ ne yɛrɛ de kɛlɛ wuli ka jɔ n k'an ka bɔ wari minɛ la ka wote mɔgɔw ye fɔlɔ karitaka tun bɛ wote mɔgɔ ye najini kuru fila najini kuru saba te safunɛ t-shirt u tun bɛ wote mɔgɔ ye nin de kama mais ne taara a don bɛɛ kun na bon an ka miiri an danbe ma an ka mafɛn ninnu na a tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ ye u nana sɔrɔ an bɛ dumuni kɛ u kana fɔ k'u y'an san ne bɛ ka campagne kɛ ka ban n b'a fɔ n'i taara s'i ka mɔgɔbaw ma ne taara nin dugu la n y'a sɔrɔ dugutigi kɔni ye n fa de ye n ka mɔgɔba don donc ka taa n jɔ a ma ten dɔrɔn k'a fɔ n ma worosɔngɔ bɔ ka d'a ma a fana tɛ hɔrɔnya ye i kan ka wari bɔ kun minnu na olu bɛ yen mais k'a fɔ ko ka wari bɔ ka di muso ma kɛmɛ fila minɛ ou bien kɛmɛ minɛ ou bien najini minɛ i ka wote ye bon ni mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ o kɔrɔ k'i t'i yɛrɛ fɛ i t'i faso fɛ parce que i ma wote faso taali ɲɛ kama i wotera de ko ka najini minɛ k'a dun tile kelen najini donc ne tɛ wari di mɔgɔ ma k'i ka wote ye mais n'i ka hɔrɔnya kɔnɔ bɛ se k'i ladiya n'a se bɛ n ye n b'a k'i ye o dulonlen tɛ wote ko la dɛ wote bɛ tɛmɛ an bɛ mɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ ne ni e bɛɛ lajɛlen kan o ye karita ka bɔ nɔgɔ la ɛ mɔgɔ ba yirika bɛ wote anw ye député kelen pour que ka kɛ député fo mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ ka wote ye ni mɔgɔ ba bi wɔɔrɔ a fɔ i sera ka kɛmɛ fila fila d'u bɛɛ ma o ye miliyɔn caman ye dɛ o ye miliyɔn caman ye o ka ca donc e bɛ taa i ka sira fɛ ne ma dɔrɔmɛ kelen d'i ma au contraire n y'o fɔ sisan e de y'i ta bɔ ka di ne ma i nana sisan ka na mun yɛrɛ montre ye mɔgɔ ba kelen bɛ bɔ Europe ka na olu tɛ kɛmɛ di yan i nana nin di yan Européen caman bɛ yen minnu bɛ na ka na n sigilen sɔrɔ yan A fɔ aa nin waa hakɛ minɛ ka nin bila i kun, unhun, aa député nin minɛ ka nin bila i kun, unhun, aa député an kɔnɔ gannen don dɛ est ce que e tɛna décourager unhun, ko ka décourager o y'a ye ni mɔgɔ min donna a la tɔgɔ ɲini kama, unhun, ne ma don a la o kama koyi, unhun, ne donna a la de ko fo an ka bɔ tan de, ni Ala sɔnna an bɛ bɔ ten de, inchallah, ee cɛ ni ne donna karita bi bonya min bɛ ne kan karita e n'i ka miliyari i bɛ don i t'o hali o jaga i t'o bonya jaga sɔrɔ sisan sisan an bɛ don karita sisan dugu tɛ yen ko baara bɛ k'o dugu la o don ne bɛ don dugu min na bi karita baara tɛ kɛ yen bi wari b'o kɛ wa wari t'o kɛ dɛ wari t'o kɛ o ye hɔrɔnya karisa i ka hɔrɔnya min bɛ ka ɲɛsin a ma an b'o de fɛ kɛlɛ bɛ k'i nɔfɛ ne nɔfɛ de ko n ka siri dugu la wari b'o sɔrɔ wari t'o sɔrɔ bon olu bɛ k'o kɛ mun kama ko fɔ karisa ka bɔ nɔgɔ la de ko fɔ nin de bɛ ka an dɛmɛ an ka dugu ka bɔ nɔgɔ la donc an k'a bɛrɛ bɛrɛ ni n bɔra yan ka se faransi espagne o ka jugu n'o ye karita o tɛ dumuni min kɛ dumuni min tɛ dun karita ni ne sera yen o de bɛ dilan ka di ne ma i n'a ka kan
bilayi talayi u yɛrɛ tɛ dumuni min sɔrɔ ka dun u b'o de labɛn ne ye saga bɛ faga ni n tora yen dɔrɔn daraka saga tilerɔfana saga surɔfana saga ye wa donsow de bɛ si ka ne lamini donsow n bɛ si dugu o dugu donsow de bɛ kɛ yen pour que fɛn kana n sɔrɔ est ce que est ce que e bɛ se ka mun de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a cɛ o ma parce que ne yɛrɛ tɛ- ne yɛrɛ tɛ n dama président ye wa i y'i dama président ye est ce que wari de y'o di yan wa hɔrɔnya bon nin ye anw ka tɔrɔsi mana de ye donc ni fɛn ye nin sɔrɔ a y'anw sɔrɔ o de kosɔn u bɛ don ne ni gɛlɛya cɛ u bɛ karita de fɛ fɔlɔ nin tun tɛ karita dɔ bɛ place dɔ ɲini dɔrɔn an bɛ wuli ɲɔgɔn contre la donc d'abord karitaka yɛrɛ tun t'a dɔn député yɛrɛ min ye i kɔni a tun b'a mɛn ko député wote kɛra ko karisa kɛra député ye yanni san duuru cɛ i t'a dɔn mɔgɔ jɔni yɛrɛ kɛra député ye a bɛ bɔ dugu jumɛn yɛrɛ mais ne taara bɛɛ lafaamuya de bɛɛ ka bɔ politiki kalama bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ko yɔrɔ bɛ bɔ nɔgɔ la tan de c'est à dire que bɛɛ ka bɛɛ ɲɛ ka yɛlɛ ka détail di bɛɛ ma très bien o de kosɔn an ye arajoso dayɛlɛ sefeto pour que an ka to ka kuma kuma caman ne bɛ kuma sefeto ka n sigilen to yan de u bɛ n ta arajo la direct la n bɛ kuma an bɛ taa arajo so yɛrɛ labɛn tile fila in na pour que i bɛ se k'i sigilen to Kemukura Sakora Jɔnfa Gesemine i bɛ se k'i i bɛ se k'i to yen k'a mɛn komi i bɛ Sefeto an bɛ o baaraw de kɛ waati min na yanni kalo kelen kalo fila cɛ inshallah a kun ye mun ye communication parce que hali faama minnu tun bɛ bin an kan an tun t'an ka hakɛw dɔn i muso kɔrɔfɔ k'a kɔrɔfɔ dɔrɔn faamaw bɛ ci bila i bɛ convocation bɛ t'i sɔrɔ i ka so k'i ka na i bɛ na i bɛ waa mugan waa bi naani bɔ jɔn b'a bɔ tungarankew karitaka sigilen a ka so kɔnɔ e bɛ taa ko ka waa tan bɔ a b'a bɔ mais nk'a jigi a den min bɛ Europe a jigi o de den fana tɛ sɔn a a fa ou bien a kɔrɔ ou bien a balima ka taa kaso la ka sɔrɔ a ma sara ka sɔrɔ ale ma o wari bila ka na bon faamaw sɔmilen o la u bɛ bin i kan k'i minɛ parce que karitaka bɛ wari de wari de don ni fanga ni fanga ni kaso cɛ hali ka jɛ kan i bɛ don kaso la o de k'u ka kun kɔrɔta mais o bɛ maloya n'a ye faama ma dɔn dɔ i la dɔrɔn e tɛ lafiya bilen bon o wari bɛɛ de bɛ bɔ tungarankew kun mais ne sigi ni sisan cɛ an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn très bien n m'a fɔ n'i ye kojugu kɔni kɛ mais ka bin kan ka kɛmɛ fila minɛ i la bilen ou bien waa kelen a ka gɛlɛn o waa kelen tun bɛ se ka ko min kɛ o bɛ o bɛ o bɛ don ko wɛrɛ la donc an kɔni ka jateminɛ la ayiwa an bɛ sira min kan bara ni kudeta tun ma kɛ san duuru nin a tun bɛ fisaya mais an y'a yira ala la perezidan o perezidan mana sigi i bɛ kɛ ne fɛ parce que jama bɛ nɔfɛ i tɛ kɛ ne fɛ ko n ka di ye dɛ i bɛ kɛ fɛ ko parce que jama de bɛ kɔ donc politiki mɔgɔ mago bɛ jamatigi de la ne ni n ka jama sigilen don e de bɛ na ko ne ka gɛrɛ i la n bɛ gɛrɛ i la ni sira min ye n b'a f'i ye n t'i duwawu ɲini i tɛ don alijinɛ kɔnɔ i tɛ don jahanama kɔnɔ min bɛ n'i cɛ nata a ne bɛ tugu i kɔ mais ne ka karita gɛlɛya ye nin ye dɛ n b'o f'i ye n'i sɔnn'o ma voilà n'i sɔnn'o ma ne bɛ tugu i kɔ n'i ma sɔn o ma i b'i yɛrɛ ye o de kosɔn jamatigi sɛbɛ dɔnnen don politiki la donc ni n ka jama bɛ ɲɔgɔn na i bɛ ala fo ka karitakaw fo ka kita sɛrɛkili bɛɛ lajɛlen fo voilà merci
voilà bon an ka député ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen y'a faamu i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min kosɛbɛ j'espère que a tɛ tɛmɛ nin kan bilen

N bɛ foli lase an ka karata videomaniw ye kosɛbɛ karamɔgɔ magasa ni jeune capable kosɛbɛ selemani magasa bɛɛ folen don makaso kosɛbɛ fɛn bɛ karata video kɛ karata kan kosɛbɛ n t'a bɛɛ dɔn mais n bɛ minnu dɔn n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen fo ka na se artisiw ma nin y'an ka député kɛnɛ a y'a kuma fɔ ka ban quoi ala sɔnna donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka laɲiniw sabati amin ala k'an ka haminaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amin rabi gɛlɛya gɛlɛya bɛ jamana kan ala k'a ban amin ala ka kɛnɛya di jamana ma ala ka jamana suma amin rabi o de tun don k'a las'aw ma bi dimanche la merci a diyara n ye ala k'an bɛn ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci